Цӏыхухэм я узыншагъэм щеӏэзэ сымаджэщхэр нэхъыфӏу лэжьэн, ӏэмэпсымэщӏэхэр яӏэн папщӏэ, программэ зыбжанэхэр къызэрегъэпэщ къэралым. Апхуэдэхэм ипкъ иткӏэ, иужьрей илъэсхэм сымаджэщ кӏуэцӏхэр зэрахьэ. Щӏэтыну ӏэмэпсымэхэр щӏэуэ къащэху. А зэхъуэкӏыныгъэхэр ди республикэ сымаджэщхэм зэрыщекӏуэкӏыр зэдгъэщӏэну дэ дыкъэкӏуащ районхэр зэпызыщӏэ узыфэ зэмылӏэужьыгъуэхэм щеӏэзэ Лэщэн сымаджэщым. Уи махуэ фӏыуэ Фатимэ. Мы сымаджэщыр сыт хуэдэ илъэсым лэжьэн щӏидза? Иужьрей илъэс бжыгъэм сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр игъуэта? Мы сымаджэщыр минрэ щибгъурэ тхущӏрэ гъэм къыщызыӏуахауэ щытащ. Иджыпсту дыздыщӏэс сымаджэщыр минрэ щибгъурэ хыщӏрэ блы гъэм ӏэпхъуэжауэ щытащ мыбыкӏэ, абы щыщӏэдзауэ. Дыщолажьэ илъэситӏ ипэкӏэ Лэскэн щӏыналъэм ей сымаджэщыр къытхыхьэжщ аби, межрайоннэ многопрофильная больницэу дащӏащ. Абы щыщӏэдзауэ зэхъуэкӏыныгъэ куэд ӏей диӏэщ, отделение щӏэхэр къыщызэӏутхащ. Сымаджэщым сыт хуэдэ къудамэхэр фиӏэ? Амбулаторие диӏэщ, поликлиники, ФАП жыхуиӏэм хуэдэ къуажэхэм дэтщ. Мыкӏэ сабий поликлиникэ диӏэщ, цӏыхубз консультацие диӏэщ, скорая медицинская помощь диӏэщ Лэскэн щӏыналъэми, Аруан щӏыналъэми.

Республикэм и адрей сымаджэщхэм ямыӏэу сыт хуэдэ къудамэхэр фиӏэ?
Республикэ псом щымыӏэ отделением ящыщщ отделение реабилитации жыхуиӏэр, отделение урологии, литотрипсии. Абы щрагъэкӏуэкӏ лэжьыгъэр, абы цӏыхухэм сэбэп зэрыхуэхъур, цӏыхухэм ягу ирохь. Адрей республикэм щыщу къокӏуэ ди дей сымаджэм мы ди республикэм нэмыщӏ. Сымаджэм апхуэдэу елэжьыфын отделение республикэ псом яӏэ. Ди хирургием теухуауэ жысӏэну сыхуейт, лапароскопический метод жыхуиӏэм хуэдэ, дэтхэнэ ди хирургри абы щыгъуазэщ, абыкӏэ щролажьэ, щӏэуэ зыгуэр къызыӏуахрэ ди къэралым зыгуэр къагупсысрэ егъэджапӏэ догъакӏуэ, Москва, Петербург адрей къалэшхуэхэм щыщыӏэщ, щоджэхьэ, къокӏуэжри, мис мыбдежым дей лэжьэн щыщӏадзэри мэлажьэ. ӏэмэпсымэфӏ дыдэ диӏэхэщ, зэрылэжьэн ди дохутырхэм яӏэщ.
Узыншагъэм фызэреӏэзэн ӏэмэпсымэхэм щыщу фызыхуэныкъуэ зыгуэр щыӏэ? Сытым дей цӏыхум зыгуэр хуейщ, ауэ нобэрей махуэм теухуауэ дэ дызэрылэжьэфынымрэ тщӏэфынымрэ диӏэм теухуауэ псори диӏэщ, оборудование фӏеж щӏэуэ диӏэхэм дролажьэ, зыри дызэрымылэжьэф е мис мыр диӏарэ нэхъыфӏыжу дылэжьынт жытӏыфынукъым, иджыпсту псори диӏэщ. Мис мы сымаджэщым сымаджэ дапщэ щӏэхуэрэ?
Мы сымаджэщым сымаджэ щищрэ пщӏейрэ щӏэлъщ махуэ къэс. А сымаджэ бжыгъэм ящыщу Лэскэн подразделением жыхуэтӏэми дыдей сымаджэхэр щӏэлъщ. Сыт хуэдэ къуажэхэм, къалэхэм кърашу къыфхуашэфыну сымаджэр?
Къэбэрдейм щыщ дэтхэнэ щӏыналъэм щыщи сымаджэхэр къокӏуэ, догъэгъуэлъ, зэи хьэуэ яжетӏэкъымэ. Цӏыхухэр къокӏуэ дыдей, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, зэрыжысӏаращи, адрей щӏыналъэхэм ямыӏэ отделениехэр диӏэщи. Реабилитацие жыхуэсӏэ отделением сымаджэр инсульт къеуамэ е и къупщхьэ зэрытыпӏэхэм операцие ящӏауэ щытамэ, мис дэ ди отделение реабилитацием къакӏуэрэ сэбэп дыхуэхъуфынущ. Тренажёр жыхуиӏэм хуэдэ куэду диӏэщ. Диӏэ тренажёрхэри фӏы дыдэщ, иджыпсту къэралым къагупсыса нэхъ щӏэ дыдэу щыӏэхэм ящыщщ дэ дыдей щӏэтхьэр. Ди республикэм нэмыщӏ адрей республикэми къыщӏикӏхьэр сымаджэ мис аращ. Ягу ирохь, къагъэзэж, къокӏуэхьэ. Адрейхэм ямыӏэу диӏэщ мобильный передвижной комплекс диспансеризацэ жыхуиӏэм хуэдэу. Зы машинэм ӏыхьитху иӏэщ, абы флюорограф жыхуиӏэм хуэдэ хэтщ, кольпоскоп жыхуиӏэм хуэдэ лабораторие, УЗИ, мыкӏэ дохутыр здыщӏэсын кабинет цӏыкӏу хэту, Мис ар псори зыуэ зы машинэм хэту щыдиӏэщи, къуажэ къэс догъакӏуэ графиккӏэ. Догъакӏуэри, абдежым де цӏыхухэр поликлиникэм емыкӏуалӏэу, абы щхьэкӏэ обследование ящӏын щхьэкӏэ, мыбыкӏэ къэмыкӏуэу къуажэм щыдогъэщӏ. Ар къызэрыгуэкӏ сыт хуэдэ къуажэдэсми хуащӏрэ? Хьэмэрэ пӏэрыхэнэу къэна сымаджэщым къэмыкӏуэфхэм я деж вгъакӏуэу ара? Ар сытым хуэдэу къыдогъэсэбэп. Сымаджэ зыгуэркӏэ зы щӏыпӏи мыкӏуэфхьэм обследование едгъэкӏуэкӏыфынущ, диспансеризацие зи ныбжь нэсар абыи хуедгъэкӏуэкӏыфынущ, ара къызэрыдгъэсэбэпри.
Сымаджэхэр зыщӏэлъ палатэхэм, процедурэ щевгъэкӏуэкӏ кабинетхэм, шхапӏэхэм я щытыкӏэкӏэ сыт хуэдэ?
Палатэхэм теухуауэ ди палатэхэр тӏукӏэ зыщхьэщодз. Палатэ повышенной комфортности жери диӏэщ, а палатэхэм зы цӏыху е цӏыхуитӏ щӏэлъуращ. Адрей палатэхэр Тхум нэхърэ нэхъыбэ палатэ сымаджэ щӏэлъ диӏэкъым, е щы, е плӏы. Узыншагъэм фызэреӏэзэ ӏэмэпсымэхэм фи дохутырхэр ӏэрыхуэу ирылэжьэн щхьэкӏэ сыт фщӏэхэр?
Дэ Минздравыр абыкӏэ ӏейуэ фӏыуэ къыддоӏэпыкъу. Минздравым къокӏуэ Москва, Петербург адрей къалэшхуэхэм бюджетная путевка жыхуиӏэм хуэдэ. Абы теухуауэ дэ хъыбар дагъащӏэри, ди дохутырхьэр мис сэ сыхуейщ, сэ сыкӏуэнущ жиӏэу щытымэ, дэ догъакӏуэ. Абы зэрыщыпсэуари, абы нэс зэрыкӏуари, къызэрыкӏуэжари, дэ ди сымаджэщым абы и уасэр ирет, Мыкӏэ цӏыхур еджэн хуейуэра? А зыхуеджар къэкӏуэжрэ мис мыбдежым деж, абыкӏэ щрилэжьэфу щытым, дэ аращ дызыхуейри, Минздравыр иджыри зэ жызоӏэри, абыкӏэ фӏы дыдэу сэбэп къытхуохъу. Лэжьапӏэ дохутыр къыщыфщтэм деж, щӏэныгъэ бгъэдэлъым, ныбжьым нэмыщӏ сыт иджыри фызэплъыр? Дэ лэжьапӏэ къэтщтэр ныбжьым елъытакъым. Дэ лэжьапӏэ къэтщтэ цӏыхухэр я лэжьэкӏэм теухуаура, я щӏэфым теухуаура. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, дыгъуасэ къэзыуха сабийри, лэжьэну хуеймэ, фӏыуэ еджауэ щытмэ, псынщӏэ ӏейуэ икӏи бгъэсэфынущ, икӏи сэбэп хуэхъуфынущ цӏыхум. Зыри зыхуэмейм ныбжь иӏэу щытми, зыри пхуищӏэнукъымэ. Аращи, цӏыхум зэрыхущытми доплъ, къыщыкӏуам де сымаджэхэм бгъэдэту, зэман зыбжанэ гуэркӏэ дыкӏэлъоплъри, дигу ирихьрэ, и лэжьэкӏэр хъурэ, фӏырэ? Къыдощтэ лэжьапӏэ, зэманым зыкӏи емылъытауэ.
Илъэс зыбжанэ ипэ нэгъуэщӏ республикэхэм, къалэхэм щащӏэу щыта операцэхэм щыщу сыт хуэдэхэр иджыпсту мы сымаджэщым щевгъэкӏуэкӏрэ? Ди травматологическое отделением эндопротезирование жыхуиӏэм хуэдэ дощӏыф. Ди дохутырхэм ящӏ япэм цӏыхухэр Саратов кӏуэуэ щытащ. Дэ иджыпсту Саратов дэмыкӏыу мыбдежым деж щащӏыфынущ ди дохутырхэм а операцэхэр. Эндопротез къагъэсэбэпри а нэхъыфӏ дыдэу щыӏэр иджыпсту дунейм тетыр, мис ар къыдощэхури абыкӏэ иролажьэ. Абы ирилажьэ дохутырхэр дэнэ щеджэ?
А дохутырхьэ, дэ ди университетыр къаухри, сымаджэщ абы куэд щӏа ирилажьэхэм мис абы щрагъэджэжри ди къэкӏуэжауэрэ. Илъэситӏ хъуауэ высокотехнологичная медицинская помощь жыхуиӏэм хуэдэу ар зэдгъэпэщащ хирургиемкӏэ, гинекологиемкӏэ, травматологиемкӏэ, урологиемкӏэ, онкологиемкӏэ. Мис а и тхумкӏэ дролажьэ высокотехнологичная медицинская помощь жыхуиӏэм теухуауэ. Ар сыт адрейхэм къазэрыщхьэщыкӏыр.
Ар къызэрыщхьэщыкӏри, апхуэдэ операцэ пщӏын щхьэкӏэ, абы сымаджэм епхьэлӏэн хуейхьэр, цӏыхур зэрылэжьэфыным теухуауэ, псоми хулъэкӏкъым ар. Абы щхьэкӏэ уеджэн хуей аппаратурэщӏэхэр уиӏэн хуейщ, мис ар дэ псори диӏэщ. Ар къыщызэбгъэпэщам дей, Минздравым, лицензионный отделым жыхуиӏэм хуэдэ, мис абы я проверкэм иужькӏэ лицензие къуатыфуращ. Ар а тхумкӏэ диӏэщ дыролажьэ фӏы дыдэу, цӏыхухэр къокӏуэ, япэм мис апхуэдэ операцэ пщӏын щхьэкӏэ, адрей республикэхэм, къалэшхуэхэмкӏэ укӏуэн хуейуэрат, иджыпсту ди дей къокӏуэ. Отделение онкологием теухуауэ жысӏэну сыхуейт, цӏыху куэд къокӏуалӏэ, цӏыхухэр сымаджэщ, химиотерапие жыхуиӏэм хуэдэу, мис ари догъэкӏуэкӏыф, хущхъуэхэр диӏэщ, сымаджэхэр къокӏуэ, абы нэмыщӏ абы щылажьэ ди дохутырхэр, Икъукӏэ операцэхэм теухуауэ яхузэфӏокӏ хъарзынэ дыдэу сымаджэхэм сэбэп яхуохъу. Иужьрей илъэсхэм узыфэ зэмылӏэужьыгъуэхэм зэреӏэзэ ӏэмэпсымэхэр куэду къежьащ. Сымаджэщыр зызыузэщӏхэм хабжэн, дохутырхэм я лэжьыгъэр нэхъ кӏуэтэн папщӏэ апхуэдэ ӏэмэпсымэхэри зэгъэпэщыпхъэщ. Ди республикэм и мызакъуэу, Кавказ Ищхъэрэм щымыӏэ ӏэмэпсымэ фиӏэм, Ар къызэрывгъэсэбэпым къытхутепсэлъыхьамэ арат. Кавказ Ищхъэрэ и республикэхэм, дэ ди республикэм дэ закъуэращ зиӏэр кардио-респираторный мониторинг жыхуиӏэм. Мис абы зыгуэркӏэ цӏыхур пырхъыу щытым, щыпырхъым де пырхъэрэ къэувыӏэу, мыбауэ хъууэ щытмэ, и. Апхуэдэу щыхъум дей, пщэдджыжьым къэтэджарэ и щхьэр узым и давление щыдэкӏуеям дей, мис абы иӏэ хъунщ синдром ночного апноэ жыхуиӏэр. Ар дэ къэтхутэфынущ, а аппаратыр диӏэщ, сымаджэр дыдей къокӏуэ, жэщкӏэ аппаратыр тыдогъувэ, пщэдджыжьым къытыдохыж доплъыри, дапщэрэ и бэуэкӏэр къэувыӏа, ар къыщыувыӏам щыгъуэ и лъым хэт кислородыр сыт хуэдэу ехуэхуа, мис абы доплъыф. Адэкӏэ а цӏыхур зэрыгъэхъужыным теухуауэ щӏын хуей хъуми, мис абы дыщыгъуазэщ а аппаратым и фӏыгъэкӏэ. Аращи, цӏыхур дыдей хуейуэ щытмэ, кърекӏуэ. Дапщэ щӏа а программэр дызэрилажьэрэ? Зы илъэс хуэдиз хъуауэращ. Сымаджэхэм дыкӏэлъыплъурэ. Узыфэ ӏэджи къэдгъуэтащ, цӏыхухьэр зэзэмызэ мис апхуэдэу зэрыпырхъри зыщхьэщодз, зы цӏыхур пырхъыфынущ зыри къыщымыщӏу, и бэуэкӏэри къэмыувыӏэу. Адрейр апхуэдэу щыщытым дей, пщэдджыжьхэм дей инсульт, инфаркт жыхуиӏэм хуэдэ цӏыхур мэхъури, лӏэнкӏэри хъунущ. Аращи, ар, абы и пырхъыр сыт кърищӏэфыну, дэ къэтщӏэфынущ мис ар, мис а исследованиер редгъэкӏуэкӏыу щытмэ. Сыт хуэдэ узхэр къыхэкӏыу къэфхута абы?
Абы къыхэкӏыфынур давлениер, ар зы. Абы нэмыщӏ инфаркт, инсульт, ар нэхъ шынагъуэхэм ящыщщ. Дэ ди цӏыхухэм абы гу лъатэӏым, абы къызэращыхъур сопырхъри сопырхъ, ауэ абы илӏыкӏыфынущ цӏыхур. Сымаджэщым къыщӏэгъуалъхьэ цӏыхухэм хущхъуэхэр къащэхун хуей хъурэ? Дэ ди сымаджэщым теухуауэ хущхъуэхэр дэ диӏэщ, сымаджэхэм зыри къащэхуу. Ар апхуэдэу щӏэхъур вжесӏэнщ, илъэс къэс заявкэ жыхуиӏэм хуэдэ хущхъуэхэр къызэрытщэхуным хуэдэу зыдогъэхьэзыр. Заведующэ къэс мис а заявкэ ищӏар ди пащхьэ кърелъхьэри топсэлъыхь, абы иритхам щхьэкӏэ стандарт жыхуиӏэм теухуауэ ар ищӏуращи, ар дэ сэбэп зэрытхуэхъур зыщ, илъэс псомкӏэ хущхъуэ заведующэм жыхуиӏар, дохутырхэм жыхуаӏа хущхъуэхэр дэ псори диӏэщ. Мис а хущхъуэхэр къызытехъукӏыр стандартыращ, стандартхьэращ сымаджэ я дей щӏэлъхьэм теухуауэ.
Нэхъ ипэкӏэ къызэрыхэщащи, мы сымаджэщым и зы къудамэр Аруан адрейр Лэсчэн районым щыӏэщ. Апхуэдэу, Лэсчэн щӏыналъэм щаухуа сымаджэщым иужьрей илъэсхэм къежьа ӏэмэпсымэщӏэ куэд щӏагъэуващ. Ахэр ехъулӏэныгъэхэр яӏэу куэдрэ къыщагъэсэбэпхэм ящыщщ эндоскопическэ урологиемрэ литотрипсиемрэ щелэжь мы сымаджэщым и къудамэ. Уи махуэ фӏыуэ Заур. Мы сымаджэщым и къудамэр дапщэщ къызыӏуаха? Фи лэжьыгъэр евгъэфӏэкӏуэн папщӏэ сытхэр фиӏэ? Мы отделениер зэрыпщӏэщи, Нарткъалэ щыӏэу щытащ, япэм Нарткъалэ дэт больницэм. Илъэс кӏуам и август мазэм Анзорей къыдэӏэпхъуэжауэ щытащ. Отделением игисту койкэу щэщӏ щӏэтщ. Махуэ къэсыхункӏэ сымаджэ къекӏуэлӏэхэр плановэ хъууэ щытми, экстреннэ показание яӏэу щытми, псалъэмакъ къыхэмыкӏыу сымаджэхэр пэмыплъу догъэгъуэлъыфыр. Мы сымаджэщым и къудамэм къэгъуэлъхэм сыт хуэдэ узыфэхэр нэхъ къеузу фрихьэлӏэрэ?
Къызэрыгурыӏуэщи, урологическэ узыгъуэхэр куэд мэхъу, ауэ дэ ди республикэм и мызакъуэу, дуней псом ауэдэу щытщ. Урологическэ стационарым къэгъуэлъ сымаджэхэм я нэхъыбэр Жьэжьей нывэ узыгъуэ къызэузхэращ. Дэ дежкӏэ ауэдэущ зэрыщытыр, нэхъыбэу диӏэ сымаджэхэр аращ. Нэхъри кӏищ илъэс кӏуам больницэм къытхуаша оборудованиехэм тынш ищӏащ ди лэжьыгъэр. Ди сымаджэхэми нэхъ тынш я ӏуэхур хъуащ япэм ауэдэ сымаджэхэм. И пэм щыщӏэдзауэ и кӏэм нэс нэбгъэсын щхьэкӏэ, диагнозыр хуэбгъэуву, ещӏэн хуейр зыхэбгъэкӏыу адэкӏэ уелэжьын щхьэкӏэ гугъу дехьу щыта, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, абы хуэгъэза оборудование диӏэу щытакъым. Иджысту нывэ жьэжьейм илъу щытым, и пэм щыщӏэдзауэ и кӏэм нэсыхункӏэ делэжьыф хъуащ. Дистанционный литотриптор ар урысыбзэкӏэ жытӏэу щытмэ, адыгэбзэкӏэ зэддзэкӏыу щытмэ, ӏэпкълъэпкъым емыӏусу нывэм тегъэпсауэ нывэ зыгъэщащэ аппаратурэ диӏэщ. Езы нывэм дыбгъэдыхьу дгъэщэщэфу ауэдэ аппаратурэ зэмылӏэгъужьыгъуи диӏэщ. Нывэр Жьэжьейм илъу щытмэ, езы жьэжьейм и кӏуэцӏым дихьу, нывэм дыбгъэдэхьу ауэдэу догъэщэщэф. Ди сымаджэхэр сэ ӏейуэ сыщогугъыр отделением и щытыкӏэмкӏэ, сымаджэр зэрагъэдгъашхэмкӏэ, кӏэлъыплъэныгъэмкӏэ, арэзы зэрыхъумкӏэ, больницэр зэрыплъэгъуащи, щӏэщ, къэбзэлъабзэщ, къекӏущ. Сымаджэр больницэм къекӏуэлӏа нэужькӏэ и лажьэр зыхэдгъэкӏынкӏэ гугъу дехькъымэ. абы хуей оборудованиер псори больницэм иӏэщ. Псалъэм папщӏэ, рентген оборудование щхьэхуэу рентген кабинетым щӏэтщ, абы нэмыщӏкӏэ операционнэм щӏэтщ, дыдэкӏуейуэ щытым псори ахэр фэдгъэлъагъунщ. Ультразвуковая диагностика, ар икӏи аппаратхэр куэд ӏейуэ диӏэщ, стационарнэу и лъабжьэм приемный отделением щӏэтщ, отделением и кӏуэцӏым диӏэщ, операционнэм щӏэтщ.
Сымаджэщым къыфхуаша ӏэмэпсымэщӏэхэм дохутырхэр ирилэжьэфын папщӏэ сыт фщӏа?
Абы куэд щӏауэ зыхуэдгъэхьэзырауэ щытащ, мыуэдэ ӏэмэпсымэ отделением къызэрытхуашэну тщӏэтэдми, япэ зидгъэщщэдми, отделением врачиплӏ щолажьэдми, гъуэрыгъуэурэ Москва плӏыри дэкӏуейщэдми, зыхуагъэсауэ щытащ. Лэжьыгъэм хуэхьэзыру дыкъэӏэпхъуэжауэ щытащ Анзорей. Сыт хуэдэ къуажэхэм кърашэу фхуашэхэр сымаджэхэм? Ди больницэр межрайонну ябжэдмыщэ дэ дэнкӏэ къикӏыу щытми сымаджэхэр догъэгъуэлъыр игисту къапщту щытмэ Лескенскэ районыр, Урванскэ районым нэмыщӏкӏэ нэхъыбапӏэр нэгъуэщӏ районхэм къикӏыу щытщ. Майский районым куэд къокӏ ди сымаджэхэр, Прохладинскэм къокӏ, Налчык къалэм къокӏ, адэкӏэ нэхъ жыжьэу щыӏэ Зольский район, Чегемский районри хэт къакӏуэу щытми долэжьыр. Мыбы щекӏуэкӏ операцэхэм я бжыгъэкӏэ, я гугъагъкӏэ дауэ зихъуэжа?
Операцэхэм я гугъагъыр нэхъ нэхъ хьэлъэ хъуащ. Езы операцэхэр тыншкъым пщӏыну, нетӏэ дызытепсэлъхьа операцэр, почкэм и кӏуэцӏым илъ мывэм убгъэдыхьу, Абы уелэжьынур езы операцэр гугъущ, пэщэщэнщ, зэман куэд токӏуадэ. Кӏэщӏу жыпӏэу щытым, мис а дызытепсэлъхьа операцэр высокотехнологичнэ медицинскэ помощым хеубыдэ. Абымкӏэ абы и цӏэ закъуэм жысӏар къокӏыр, къэвгурыӏуэн хуейщ. Мыдкӏэ операцэ дапщэ тщӏынщ жыпӏэу щытым, илъэс кӏуам ебгъэлъэтыну гугъущ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, илъэс кӏуам Нарткъалэ дыщылэжьащ. тхузэфӏэкӏыр нэхъ мащӏэу щытащ. Мы гъэм операцэу щищым нэсащ. Абы щыщ нетӏэ сызытепсэлъыхьа высокотехнологичнэ операцэхэм щэщӏым нэс ауэдэу нэдгъэсауэ щытщ.
Иужьрей илъэсхэм къежьа узыншагъэм зэреӏэзэ ӏэмэпсымэхэм щыщу мы сымаджэщым яӏэщ мультиспиральный компьютерный томограф жыхуаӏэр. Мыбы и лэжьыгъэр зытехуар рентген облучениер цӏыхум пхрокӏри, послойну экраным къытредзэж. Аращ абы жыми цӏыху ӏэпкълъэпкъыр ар слой зыгуелъхьэж, абы жыми кӏи зэуэ псори доплъыжыф. Аращ абы дежыми ныкъусаныгъэ зыгуэр иӏэу щытмэ, тыншу хыболъагъукӏ. Мы больницэм местнэ дэ псалъэм папщӏэ урологическэ отделение фыщыӏащ, абы дежымкӏи я сымаджэ къагъакӏуэ. Я сымаджэ мывэ почкэм илъу къащохъу, абы дежыми тыншу си дей къокӏуэ, абы дежымкӏи изотхэ, блызогъэкӏ абы дежыми. Мывэр здэщыӏэр, и инагъыр, и ӏувагъыр, тыншу къикӏын, къимыкӏын, ахэр псори тыншу яжызоӏэ. Аращ икӏи, лэжьыгъэр нэхъ псынщӏэ мэхъу, цӏыхур гугъу куэдрэ гугъу ехь абы мыбы и фӏыгъэкӏэ. Сымаджэщым и сыт хуэдэ къудамэхэм къикӏыу сымаджэхэр къызэрыкӏуэм ди. Неврологие, урологие, терапие, хирургие, онкологие, травматологие, Кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, дызылъэмыӏус лъэныкъуэ къанэӏымэ. Аращ абы дежымкӏи сыт хуэдэ лъэныкъуэмкӏи дахохьэ, сымаджэм сэбэп дыхуэхъун папщӏэ. Сымаджэщым щӏэмылъу цӏыхур езыр къакӏуэу трахыфыну? Нтӏэ, икӏи трахыфынущ, икӏи трах. Мыкӏэ мы Урванскэ-Лескенскэ районым щынэмыщӏауэ, Налшыч къикӏрэ куэд ӏей къокӏуэ цӏыху.

Республикэм и адрей сымаджэщхэм щымыӏэхэм ящыщ зыщ сымаджэхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэж къудамэр. Мы къудамэр реабилитационнэ отделение жыхуиӏэм сымаджэ инсульт хъуахэ, джалэу травмэ, перелом зиӏахэр, зи щхьэм ушиб иӏахэмкӏэ е сустав уз зиӏэу зи лъэгуажьэ, зи тазобедренный сустав оперировать ящӏахэм дадэлажьэу арщ мыбы. Мыр цӏыху я узыншагъэр здызэтедгъэувэж отделениуращ. Ар дауэду зэрызэтедгъэувэжыр?
Мис аппарат зэмылӏэужьыгъуэ ӏэджи къытхуашауэ, щӏэгъэувауэ щӏэтщ икӏи, мис а аппаратнэкӏэ, физиопроцедурэ хъущхъуэкӏэ, мис ахэр псорикӏи комплекснэу дадолажьэ икӏи, хъарзынэу цӏыхум сэбэп дахуэхъуфыну, мис мы отделением и фӏыгъэкӏэ япэу къызэӏуаха мис мыпхуэдэ къудамэщ мыр. Сымаджэ тӏощӏрэ тхум теухуауэ щытщ мыбы. Щхьэж къэс щхьэхуэу къыхэха программэкӏэ дадэлажьэуращ ди лэжьакӏуэхэр квалифицировану хэти Москвакӏэ, хэти Ставропольский крайкӏэ щеджауэ мыбы щытхэщ псорикӏи. Сымаджэ къэс хэхауэ Япэщӏкӏэ мультидисциплинарнэ бригадэ жеӏэ икӏи, врачитху дыхъуу доплъыр икӏи щхьэж и лъэныкъуэкӏэ сыткӏэ сэбэп хуэхъуфынуми зэхыдогъэкӏыр икӏи итӏанэ хэхауэ программэ разрабатывать дощӏыр икӏи абыкӏэ дадэлажьэу арщ. Тренажерхэм теухуауэ мис мыр подвесной системэ жыхуиӏэм хуэдэу зэкӏэрыпщӏэ системэ и гъусэу дорожкэщ икӏи. Я ӏэпкълъэпкъкӏэ езым я темытыфу щытым нэгъуэщӏ щытымэ, кӏэрыбощӏэ икӏи езы дорожкэр лажьэу хуэм-хуэмурэ зекӏуэкӏэ сыт зрагъэщӏэжу щытщ. Мыр дэкӏуеяпӏэращ икӏи мыбы лъагапӏэр хуэм-хуэмурэ хэбгъэхъуурэ. Цӏыхур дэкӏуеяпӏэм дэкӏуеифу идогъэсэж. Мыр степпер эллипсоидный тренажёр жыхуиӏэращ икӏи мыбы нэхъ зытеувэжауэ, я зекӏуэкӏэ нэхъ захуэу тэмэм пщӏыжын щхьэкӏэ мис мыбыкӏэ дадолэжьэж. Мыр аппарат активно-пассивной механотерапии жыхуиӏэращ. Мы сымаджэм и лъэгуажьэ оперировать ящӏауэ суставыр зрахъуэкӏауэращ икӏи мыбы Фӏыгъуэу хэлъыр, езы сымаджэм хуэгъэкӏэрэхъуэну нэгъуэщӏыну къару щӏэмылъу щытмэ, езым настраивать бощӏ икӏи езым игъэкӏэрэхъуэнущ. Хуэм-хуэмурэ, махуэ къэс удэлажьэм удэлажьэ, езым и къару къыщӏыхьа нэужь, езым игъэкӏэрахъуэу ауэдэу настраивать бощӏ. И уровень нагрузкир нэхъ гугъуу, нэгъуэщӏу хэбгъахъуэ мэхъу. Ащыкӏи зэманкӏэ удэлажьэмэ, разрабатывать ещӏрикӏи, и къэкӏухьынкӏи, и зекӏуэнкӏи сытынкӏи нэхъ псынщӏэу зытеувэжыну абыкӏэ сэбэп мэхъу. Апхуэдэу сымаджэм мы сымаджэщым къыщӏэхуэн щхьэкӏэ сыт хуэдэ щытыкӏэхэр къахуэхъу? Сымаджэ здэщыпсэу щӏыпӏэм учет невролог ирехъу, травматолог ирехъу, абдей увауэ щытын хуейщ. Мис абы и тхылъымпӏэхэр Кърагъэхьрикӏи, дэ ди реабилитационнэ отделением сэбэп дыхуэхъуфыну, и узыныгъэмкӏэ сэбэп дыхуэхъуфыну щыту щытмэ, документхэр вгъэхьэзыр жыдоӏэкӏи, направлениер ягъэхьэзырикӏи къокӏуэ сымаджэр. Апхуэдэу фи дей ягъэгъуэлъыну сымаджэхэр чэзум пэплъэрэ? Куэдрэ пэдгъаплъэкъым, нэхъыбэ дыдэу махуипщӏ, тхьэмахуитӏ нэхъ нэхъыбэ щыткъым. Сымаджэ узыныгъэ къызбгъэдыхьа Къудейм инсульт ирехъу, нэхъ кӏэщӏу удэлэжьэн щӏэбдзэхукӏэ нэхъыфӏу сэбэп хуэхъуфынущ икӏи ауэдэ сымаджэхэр нэхъапэ зэридгъэщын дыхэтщ. Илъэс, илъэситӏ дэкӏауэ щытмэ, ахэр тӏэкӏу нэхъыбэрэ щыпэплъи къохъу. Мис ахэр тхьэмахуитӏым нэблагъэкӏэ поплъэ. Мыдрейхэр а тхьэмахуэм и кӏуэцӏкӏэ зэдгъэгъуэлъын яужь дитщ. Езы инсультнэ отделение жыхуиӏэ республиканскэм щыӏэхэм, городской щыӏэхэм занщӏэу кърагъэкӏыу къыщагъакӏуи къохъу ауэдэ. Я къеузым елъытауэ, махуипщӏым щыщӏэдзауэ махуэ тӏощӏрэ тхум нэс щӏыдогъэлъ. Аппарат функциональной электростимуляции жыхуиӏэращ. Мыбы электродхэр кӏэрыплъхьэу езым.

Зэманыр тыбоухуэри икӏи сымаджэм лэжьэныр иуха нэужь, езым къытредзэж, сыт хуэдэ щӏылъэныкъуэр нэхъ мылажьэми икӏи дэбыкӏэ нэхъ дытелэжьэн хуейми икӏи нэгъуэщӏынми икӏи ахэр нэхъ къегъэлъагъуэ, ток разряд ептын хуейр нэхъ сыт дэпшеин хуейми икӏи нэхъ цӏыкӏу пщӏын хуейми тыбоухуэ.
Цӏыху тренажерхэм тевгъэтӏысхьэхэр нэхъыфӏхэр. Дэ инсульт зиӏахэр, травмэ зиӏахэр сытхэращ щӏэдгъэлъыр, ахэращ щӏэлъыр. Инсульт иӏауэ, инфаркт иӏауэ щытмэ, инфаркт иӏам и хьэлъагъ зэрыщытам елъытауэ мис сымаджэм доплъри икӏи Дэ ди сэбэп дыхуэхъуфыным хыдох. Инфаркт зиӏам нагрузкэ нэхъ мащӏэ ептын хуейщ икӏи нэхъ мащӏэкӏэ дыдолажьэ. Мыдрей нэгъуэщӏ осложнение жыхуаӏэм хуэдэ нэгъуэщӏ узыфэ куэд бгъэдэмылъу щытмэ, нэхъыбэ нагрузкэ етту дыдолажьэ. Мы аппаратхэм къынэмыщӏ щхьэж зырызу инструктор ЛФК-хэр

Тэмэму къагъэшэу зэрыпщӏынур ар итэмым ар упащӏ. Зы процедурэ ар махуэм щы-плӏы процедурэ ибогъэкӏуэкӏ. Сэ операцэ зэращӏрэ мазэ хъуа сызэрыкӏуэжрэ? А мазэм иужькӏэ мы сымаудэрт. Тӏэкӏу мащӏэ тӏэкӏу къэскӏухьу, башитӏкӏэ къэскӏухьу щытати, иджысту зы башкӏэ къэскӏухьу щӏэздзащ.
Дохутыру улэжьэфын щхьэкӏэ сымаджэр зыхэпщӏыкӏыу, и пӏэ зибгъэувэфу убгъэдэтын хуейщ, жаӏэ нобэ дызыхуэзахэм. Апхуэдэу мы сымаджэщым и лэжьакӏуэхэм ӏуэхум я гур хыхьэу, я лэжьыгъэр кӏуатэу, зэрылэжьэн ӏэмэпсымэхэр яӏэрэ я щӏэныгъэр хурикъуу илъэс куэдкӏэ щылэжьыну догугъэ.